An Ghaeilge, Seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr. Bhí Liam agus Áine ag siúl abhaile ón scoil. Bhí lúcháir orthu mar bhí laethanta saoire na Cásca tagtha. Nuair a thrasnaigh siad an siopa ceoil ar an mbealach abhaile chonaic siad go raibh fógra crochta san fhuinneog. Sladmhargadh na Cásca a bhí scríofa air, agus chonaic Liam agus Áine go raibh lascainí suntasacha ar na huirlisí traidisiúnta éagsúla a bhí le feiceáil san fhuinneog. Bhí na bodhráin ar fáil ar leathphraghas, baineadh deich fán gcéad de phraghas na cláirsí. Bheadh ceachtanna saora ar fáil dá gceannófá an bainseó. agus dá gceannófá bosca ceoil thiocfadh consairtín leis chomh maith. Bhí ardmheas ag Áine ar an bhfógra toisc gur as Gaeilge a bhí sé scríofa. D'aontaigh Liam léi agus chuir sé ina leith gur fúthu féin an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn. Nuair a shroich siad an baile, shuigh Liam agus Áine os comhair an ríomhaire le taighde a dhéanamh. Bheartaigh siad gur theastaigh uathu freastal ar chúrsa Gaeltachta le linn laethanta saoire na Cásca. Rinne siad cuardach ar 'Turas chun na Gaeltachta' ar an suíomh Facebook agus bhí réimse leathan torthaí le himscrúdú. Chonaic siad gur fhreastail cairde leo ar chúrsa áirithe sa Daingean, an Cháisc roimhe, agus bheartaigh siad gurb é sin an ceann is fearr le roghnú. Nuair a chuir Liam agus Áine ceist ar a dtuismitheoirí an mbeadh cead acu freastal ar an gcúrsa, thug Mam agus Daid ardtacaíocht dóibh. Bhí siad iontach bródúil as an suim a bhí á léiriú ag a bpáistí sa teanga náisiúnta. Tháinig sceitimíní ar Liam agus ar Áine mar gheall ar seo agus thosaigh siad láithreach ag tabhairt faoin bpacáil. Bhí seachtain iontach ag Liam agus ag Áine thíos ar an Daingean. Bhuail siad le daoine suimiúla agus rinne siad neart cairde maithe. Labhair siad i nGaeilge faoi roinnt ábhar spéisiúil agus bhain siad sárthaitneamh as an gcomhrá go léir. Bhí spórt agus spraoi acu san oíche i Halla an Pharóiste mar bhí céilí ar siúl do na scoláirí. Lig siad liúnna áthais astu agus an luascadh á dhéanamh acu leis an gceol bríomhar traidisiúnta. Um thráthnóna chuaigh na páistí síos ar an trá cois farraige. Bhí an ghrian ag spalpadh anuas orthu agus d'éirigh leis na páistí dath deas gréine a fháil ar a gcraiceann. Bhí eangach in airde ar an trá agus bhain na páistí an-taitneamh as a bheith ag imirt eitpheile i gcoinne a chéile. Chuaigh an cúrsa Gaeltachta i bhfeidhm go láidir ar Liam agus ar Áine, chomh maith leis an bpóstaer sa siopa ceoil. Spreag an dá eachtra iad i dtreo na Gaeilge agus theastaigh uathu daoine eile a spreagadh i dtreo na teanga freisin. D'fhiafraigh siad den mhúinteoir Gaeilge an mbeadh cead acu a seomra ranga a úsáid ag am lóin mar theastaigh uathu ciorcal cainte trí mheán na Gaeilge a bhunú sa scoil. Cheap an múinteoir gur ardsmaoineamh a bhí ann. Bhí sí breá sásta le tacaíocht a thabhairt don fheachtas fiúntach sin. Rinne Áine agus Liam fógraí le crochadh ar fud na scoile leis na daltaí eile a chur ar an eolas maidir leis an ngrúpa. Taobh istigh de sheachtain nó dhó bhí an seomra ranga lán ag am lóin le páistí ag spalpadh Gaeilge ar feadh leathuair an chloig. Bhí an oiread sin grá ag Liam agus ag Áine don Ghaeilge gur thosaigh siad ag baint úsáide aisti chomh minic agus a b'fhéidir. Nuair a bhí Áine ag siúl abhaile ón scoil thosaigh sí ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta. Rinne sí íoslódáil ar an aip ar a guthán póca agus chuir sí cluasáin isteach don turas abhaile. Thosaigh Liam agus Daid ag breathnú ar an réimse leathan cláracha a bhí ar fáil ar TG4. Bhí scoth na teilifíse le féachaint air, idir spórt, siamsaíocht, cúrsaí reatha agus greann. Bhí Liam agus Áine ag déanamh tréaniarracht an Ghaeilge a tharraingt isteach ar chuile ghné den saol, agus de réir a chéile ba annamh dóibh a bheith ag labhairt in aon teanga eile. Bhí ardmheas ag cách ar a gcuid iarrachtaí agus rinne gach éinne eile iarracht a bheith ag labhairt i nGaeilge leo nuair ab fhéidir. Ag deireadh na scoilbliana bhí an pobal scoile bailithe sa halla le haghaidh bronnadh na nduaiseanna. Bhí teastais á mbronnadh ar na scoláirí Ardteistiméireachta a bhí ag cur deireadh lena ré meánscoile. Ba aisteach an mothúchán dóibh siúd. Bródúil as an obair ar fad a rinne siad, sceitimíneach faoin gcéad leibhéal eile sa saol, agus brónach a gcairde a fhágáil agus iad ag bogadh ar aghaidh. Bhí neart duaiseanna eile le bronnadh chomh maith. Bhí duaiseanna ann le haghaidh Peileadóir agus Iománaí na Bliana, duaiseanna le haghaidh Ceoltóir agus Aisteoir na Bliana agus duais úrnua i mbliana, Gaeilgeoirí na Bliana. Bronnadh Gradam na Gaeilge ar Áine agus ar Liam mar gheall ar na ar an dea-thionchar a bhí acu ar phobal na scoile agus ar an gceantar go ginearálta agus iad ag spreagadh na Gaeilge. Is fíor an seanfhocal, Beatha teanga í a labhairt.